Mwachangu tikupatseni update yomaliza zakhala bwanji kodi Chimwendo Banda? Judge tu akunena kuti sapereka chigamulo choti Chimwendo Banda apatsidwe belo mwachidule ee mmene zathera ndi monga kuti judge sanapereke belo kwa Chimwendo Banda Zondiwe Mbvundula tu ameneyo komabe wakamba zonena kuti sayankhula zoti belo ikuperekedwa kapena siiperekedwa akuti timudikire kaye chimwendo bandayo musungenibe muchitokosi mudzidikira kuchoka kwa ineyo nde zikuyenda motani zinakhala motani kuti zifike pamenepa ayi iyitu nde ikhala last update komano nde kuti tidzakupatsansoni zomwe zingatuluke kaya ndi mawa kaya ndi liti koma leloli tikuimira pamenepa kunena kuti. M'bwalo la milandu mujatu tinakupatsani kuti Jivason Kadzipatike ananena kutino Chimwendo Banda akupempha belo kwa jaji kutino ampatse belo malinga ndi kunena kuti iyeyo ndiokwatiratu, ali ndi mkazi ndi mwana komanso ndi MP wadera la ku Dowa uku. Chifukwa cha zimenezozo mpatseni belo sakathawa ali ndi udindonso oti akatani akakwa aka akakhale kuti akuugwira kunjako. Chabwino. Kumbali ya boma tsopano iwowatu popereka ma arguments awo amanena kuti Chimwendo Banda musampatse belo iyayi, a judge olemekezeka musampatse belo, mukampatsa belo mkuluyu chimene akachite kunjako ndi zonena kuti no akasokoneza mboni zathu, akazisokoneza ndiye zisokonezanso mlanduwu. Enanso kumakamba zoti nde nde akazisokoneza bwanji mbonizo kodi inu muzingopereka nkhani yake yokhayokha iye akasokoneza mboni uyutu Dzikondianthu Malunda amapereka kunena kuti yayi ndikukambatu izi chifukwa chonena kuti chimwendo banda sizoti ndi munthu wonena kuti mungamfanizire kuti munthu wamba yayi si munthu wa ndale wamba yayi uyu ndi munthu amene ali ndi mphamvu komanso anali ndunatu ya kale ali nkuthekera kokasokoneza mboni kodi akazipanga threaten Mukudziwa kale yake lija paja amapezeka kuti ya zikwanjenso kukhala ngati analinso master wawo wa azikwanje kodi akapanga akape mboni akazipanga threaten kapena mwina mwake mboni zakapezeka zonena kuti mwina akuzipatsa ndalama kapena chani nanga sindi munthu uja odziwika munthu wa ndale okay kapena mwina akapanga koma akasokoneza ali ndi mphamvu zimenezo ali nkuthekera kokasokoneza mkulu amene a judge musampatse belo tikuti musampatse belo tu ameneyuyu chimwendo banda Tikatero ifetu tikukhomatu pamenepo, ndithudi msomali wathu, timve chigamulo chanu inu a judge. Judge atamvano tsopano mbali ya kuboma, kuzamvanso mbali ya a Chimwendo Banda, wanenatu zonena kuti. Kumbali ya boma ndufuna ndikuuzeni izi. Mukamamanga munthu kuyambira pano, chonde muzichita kafukufuku yense mudzimaliza bwinobwino. ndikummanga. Cholinga chonena kuti mukafika naye pa khothi panopa pasamasakhalenso nkhani zonena kuti iyayi, eeh, sitipanga press ma charges, siti, sitifotokoza kunena kuti kodi no tammanga pa zifukwa zotani, siti, siti, sitifuna mlandu uyambe chifukwa sitinamalize kafukufuku. Eeh, kumakambatu izi chifukwa chonena kuti zomwe zatuluka kumeneko nzoona, tati no. Chimwendo Banda sanampange charge formally. Sanamuuze kunena kuti a Chimwendo mlandutu ndi wotere wotere nde tikukutchajani formally movomerezeka kuti no mumafuna kupha munthu motere motere. Sanapange zimenezo akumbali ya boma amazipangabe hold chifukwa chonena kuti no anakachitabe kafukufuku. Nde amanena kuti yayi next time muzaonesese zonena kuti mulandu uja muzapange formally charge munthu uja chifukwa choti mwachita kafukufuku mwamaliza zonse ndipo tizapitilire motero koma apapa nde kuti no simunachitepo bwino take note muphunzire mukachite bwino next time akumbali yaboma kumbali yaboma akuti no amva nde kuti zimenezo. Komano judge ujano wazanena kuti Chimwendo Banda akhalabe mmanja mwa apolisi. Chigamulo changa sindichipereka panopa. Ndamva mbali ya kuboma, ndamvanso mbali ya Chimwendo Banda. Izizizi zinditengera nthawi ndikalingalire bwinobwino nde ndipatseni no mpata ndikadye Christmas yanga bwinobwino, Chimwendo Bandayo musungeni mchitokosi, ine ndikukadya Christmas yanga mawa bwinobwino modekha bwinobwino, nde mudikire ndizapereka chigamulo. Ah, nde chigamulo muchipereka liti a judge chifukwa ndeti kumbali ya achina Chimwendo Banda kunali kudandaula ati ah, aziyendesa bwanji kuti a judgewa chigamulo muchipereka liti akunena kuti mundidikire osati mondipatsa pressure iyayi ndikadye Christmas bwinobwino modekha chigamulo muchilandira. ndichipereka pa email komano nde kutino mawa silingakhale mawa yayi inuyo mudikire ndikadye bwinobwino modekha bwinobwino kaya ndi, ndi mpunga wa nkhuku modekha kaya ukakhala wa bifi kunyumba kwanga modekha nde kutino ndizakupasani chigamulo kaya ndiliti kaya muzingodikilira ndizakupasani chigamulo pa email muzachilandira kuti no kodi ndagamula zotani koma ndiye kuti ndikadye bwinobwino christmas ndikalingalire bwinobwino mozama ndiye kuti kaya nda- ndapumula ndikakamaliza kulingalira bwinobwino ndiye kuti ndizatani ndizapereka chigamulo komano pakanali panopa chimwendo banda asungidwebe m'manja mwa polisi of course akuyenera akakhalebe ku Maula osati kuchipatala nde tionabe mmene zikhalire komano ndiye kuti chigamulo chimene wapereka jaji pakanali pano nchotero kutino tidikire pa email ok azatumiza ndithu uthenga wake chidocument bwinobwino pa email ndithu kulowa email yake zondimvula at gmail com kutumiza tatatatata kaya nkwachina jivason kadzipatike at gmail com kaya nkuzapitanso nde kuti kaya ndi kwa mbali ya boma kaya china ndandandandani gmail com chigamulo ndi chi document find the attached document Hmm? E, find your judgment in the attached document akuti mupeze chigamulo chanu muchipepala chimene ndakutumizirani chichovomerezeka kuchoka kwa ine zondi mvula nde kuti silero simawa siliti sitikudziwa komano iye akakapanga chiganizo chake zonse ndithu zili m'manja mwake mwa zondi mvula pakanali panopa tinene chonchi kunena kuti yalimbabetu mkandiro kwa chimwendo banda Mwamuona judge uyuyu akumachitatu kukhoma bwinotu boma lalakwitsa kulikhomanso bwinobwino ndikuzabwera ukuso nde kuti kwa Chimwendo Bandaso kuwakhoma bwinobwino ine nde nsaname uyuyu nde mmene waipangira handle nkhani kuyamba kumayambirira kufika panopa so far so good amwene ineyo nde wandiwaza uyuyu akuti akuoneka zonena kuti no awa nde majajitu timafunikira awa. osati kungotero kuthamanga basi mpatseni belo ayiso ndikalingalire bwinobwino and akuchita kunena in christmas time ndikufunikira nkalingalire bwinobwino zabwino kwambiri azipanga handle bwino kumati zondi mvula zondi mvula anthuwa tidzapatsatu maluwa awo pamene iwowo achita bwino Mwamvesesa makosana eti? Eeh kaya sure zoti azagamula motani nkhani kusogolo kuno koma panopa so far so good wachita bwino eti? Pamene wachita bwino timpatse maluwa ake, maluwa ake akhala otani? Dzina lokhalo tisamangoti Zondi Mvula chifukwa inu simumudziwa nkhope yake nde ndi amene mukumuonano pa screen panupo ameneyoyo, ameneyotu nde Zondi Mvulatu. Judge wathutu ndi ameneyo amene so far I think 2025 judge amene wachita bwino kwambiri. ndi ameneyo nanga tinganamizane magayi kapena inu mwina mukuiona mosiyana komati ndikuona ngati zondi mvula wachita bwino 2025 pa majaji onse timpatseno kunena kuti no, zondi mvula wachita bwino so far sitinamalize 2025 kodi apereka chigamulocho kapena kazikhala motani komano at least zigamulo zomwe anaperekako ndi zabwino namba 1 kunkaniza chimwendo ujeni komanso uja timpatsenso austin banda uja ndeti zondi mvula ndi austin banda wa ku magistrate ujeti eya uja anamtumiza chimwendo banda ku maula uja amene ujanso wachita bwino ndeti ndi zondi mvulayi mwina tikhoza kumpatsa kaya ndi namba 1 kaya austin banda namba 2 kaya zondi mbu- mvula nde kuti kaya ndi namba 2 kaya austin banda namba 1 komano majaji amenewa i think achita boo kwambiri tiona kumapetoko kuti nozikhala motani koma so far so good chimwendo banda anakalibe mmanja mwa police eh, akuyenera nde kuti akapezeke ku maula pepani kwa nonse amene mwina mwalira nayo nkhaniyi komano zimakhala choncho imeneyo ndi mbali imodzi ya moyo eh, simungakhale ndi china chilichonse nthawi zina zake umasangalala pena ena akulira Penanso ndiye kuti ukamalira, ena akusangalala. Nyimbo yaketu ndi yomwe ija, Ndasankhatu kusangalala. Zeze Kingston akuti pamene ena akulira, ena akusangalala, ena akumwetulira. Koma ineyo, lero lokha ndithudi ndikuyima ndiye kuti nda zondimvula kunena kuti. Ndasankha kusangalala. Tiuzeni maganizo anu mu comment section, mukuona bwanji? Waipanga handle bwanji nkhani imeneyi? Mmene mukuonera, mwamva za maganizo amene osalanso kulemekeza maganizo a anzathu? Akuti.